kikaka simizi jɛmani di ko min ka di ani kabako ma ban sa anw y'an sanze an sigilen bɛ yan nin so ɲuman ni kɛrɛfɛ sa ɔ a bɛ kɛ cogo di senorita ɔ kafe kalamani fila filɛ aa wala n ma sukaro bɛrɛ k'a la n ye dɔɔnin k'a la an bɛɛ wɛri kelen kelen

o bɛ se ka kɛ cogo di e bɛ muso sugu jumɛn fɛ kafiya a fɔ kɛ muso sugu jumɛn ka di e ye
ne bɛ muso min fɛ ni n y'a ye dɔrɔn dusukun b'a dɔn k'a fɔ ko n y'a ye n m'a ye a ko fɛnɛ kabako ye dɛ ko ma deli ka kɛ o
ni a kumakan dama kabini n ɲɛ ma d'a kan n ja bɛ tigɛ fɔlɔ
o b'a sɔrɔ sisiba dɔ wulilen don o bɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ
a bɛ se ka taa kɛ ɲɛda dɔ ye suripirizi ɲɛda kabini ala ka n da n ma deli ka ɲɛnami ne ko o ɲɔgɔnna ma deli ka k'e la dɛ ka bali ka dunan ɲɛda ye
ne ma deli ka dunan foyi ye min bɛ to ka na e ma a kɛra sugo ye a kɛra miirina ye ee ko ne ka ɲɛnamaya la ne dunan tɛ ne ka ko la koyi ne tɛ dunan oh. jate nka k'i bɛ yafa ko ne yɛrɛ ne maminɛlen don han n maminɛlen don dɛ
ah, i maminɛlen
k'a olu maminɛlen aa ah, ko felisitasɔn o ɲɛna sa n'a dun cɛ in a bɛ eh, tubabu dugu la yan k'a bɛ n faso la ɛndi n'a dɔn jamanjan belebele ɲuman eh, k'o si tɛ ne ma deli k'a ye ne m'a ye.

a bɛ kɛ tan wa i yɛrɛ wasalen bɛ n'o ye ka nisɔndiya n'o ye i bɛna taa don furu la ɛɛ tɛrɛn yɛrɛ kun bɔra sa o baro dumani ma ban dɛ
ko tɛrɛn nana ka ban teri Tɛrɛn ye kɛnɛ sɔrɔ n teri. A kɛnɛ sɔrɔ. Ee cɛ bɛɛ ye ɲɔgɔn ye. U ye ɲɔgɔn ye, u ye wala, u ye foto minnu ta. Ala da k'an ɲɛ da ɲɔgɔn kan araji n'a teriw ye ɲɔgɔn ye samarati yɛrɛ n'a teriw ye ɲɔgɔn ye foto mun- ee a taara bɔ foto kelen kan ni samarati fila ye min ta ko in bɛ ɲini ka araji kunkolo ni k'a minɛ dɔɔni han nin samarati ko in kɔni ani samarati bɛ min na a y'o bila ka bin a bɛ fɛ k'o o mara a yɛrɛ ye aa ko foto ninnu ɲɛna sa aa samarati bɛ nin bɛɛ kɛ souvenir ye n'i furula an bɛ sɔrɔ ka nin bɛɛ lajɛ
aa ko n b'a bɛɛ invité a bɛɛ bɛ taa

ayi ni ni ni gitari ni mankan kɔni ni semran de y'o mɛn a b'a dɔn araji wuli b'a ka kow la sa o ni dugu jɛra an bɛ taa wikɛni kalo kelen ni laban a ye gɔningani k'a la hɛyi cɛ o a kɛn bɛ filɛli ye sa o cɛ o ha k'a kɛra cogo di e dun bɛ ka ne filɛ cogo ne filɛ cogo jumɛn na tan ko ne fɛ ka fɛn dɔ de f'i ye wa semran k'a fɔ kɛ
ko ne jarabilen i la dɛ muso i ka di ne ye dɛ semran ne ka senorita a balala muso in na fo k'a dabali ban ee a banna ko cɛɛ ka tulonkɛ tɛ ba la jaa bɛ tulon la ee k'e ka ji ɲɛnɛ fo k'i yɛrɛ ja tigɛ
a b'i ɲɛ na ne bɛ tiɲɛ yɛrɛ de la i ja tigɛra i ɲɛda pozisɔn a yɛlɛmana
ne y'a dɔn kabini a mɛnna ko ne y'a f'i ye don o don k'i b'i yɛrɛ yɛrɛ i b'o de fɔ ko sérieux tɛ ne la ko ne tɛ yɛlɛma diɲɛ na ko ne bɛ nin cogo in na e b'o de fɔ e bɛ miiri o de la o k'a ka ɲi ten k'i y'a dan de y'a dan ɛ ko tulonkɛ de don sa ah, tulonkɛ de don an jo t'a la bɔn an ka an k'a kɛ sɛbɛ ye sisan a bɔn e bɛna t'i ka furu kɛ e bɛna taa furu cɛ dɔ ma e ma deli ka cɛ min yɛrɛ dɔn abada

e k'a fɔ k'e bɛ ne fɛ ne k'a fɔ ko ne b'e fɛ an ka feeling ka bonya ka fanga sɔrɔ est ce que e bɛ taa furu cɛ in ma bilen i ma deli ka cɛ min ye i tɛ cɛ min dɔn i bɛ taa i ka ko bɛ kɛ cogo di e bɛ ne labila e bɛ to cɛ in nɔfɛ
e b'a kɛ cogo di a kan'i tɔɔrɔ dɛ simuran ko ɲininkali don ne ka senorita
ko tɛrɛn taara ka ne to siɲɛ kelen ne tɛ fɛ a ka taa ka n to tugun ne bɛ fɛ a ka taa k'i to yɛrɛ de e ko di ne ma foyi fɔ a ko n'o y'a sɔrɔ nin muso in bɛ ne fɛ ni ko in bɛ ka don a pasa fɛ dɔɔnin a tɛ don tɛrɛn kɔnɔ n'a m'a yɛlɛma k'a filɛ ko kelen kɛ
i yɛlɛma
i yɛlɛma sa ka n filɛ ko bebe sobura yanju yala ko dɔn

ayiwa bamakɔ ani a lamini a ka ɛnukɛ don papa kamara ni dɔw k'a ma amarendra bahubali ayiwa bi an wulila an nana nanjo boutique kan nanjo et frère la fɛn min y'o ka vɛri ye an taara yen nka an bɛ yɔrɔ jumɛn na an nana parfɛnw ka yɔrɔ de la parfɛn ye fɛnba de ye n'i ko i ka kɛ gorobinɛba ye parfɛn ɲuman n'i ko i ka kɛ kamalen salama yɛrɛ ye ko fo maaw ka tɔgɔ kura da i la n'a y'i diya dɔw k'i wele ko dudu dɛdɛ o k'a sɔrɔ k'a fɔ parfɛnw na ɲuman i b'o de fiyɛ o de kama an sera bi walasa parfɛn beleba minnu bɛ yen n'i bɛ se ka a fiyɛ i yɛrɛ la hali n'i tɛmɛna ni maaw b'i kɔfilɛ o la an nana an bɛna mikoro di pdg yɛrɛ ma a bɛna dɔɔnin fɔ an ye parfɛn ninnu na ani n'an bɛ immeuble min na ani numéro minnu b'a bolo an b'a fɛ a ka dɔɔnin fɔ an ye i ni ɲ tɔgɔ ani jamu nimoro ani immeuble tɔgɔ ani jamu abubakar nanjo abubakar ça va kɔri basi t'i la ayiwa eh, abubakar ne b'a dɔn k'a fɔ eh, monturu caman bɛ yan telefɔni fɛnɛ eh, vɛriw bɛ yan parifɛnw bɛ yan ayiwa i bɛ se ka dɔɔni fɔ an ye parifɛn kalite ni kalite min bɛ yan wa bon kalite minnu bɛ yan dior bɛ yan bois d'argent bɛ yan et puis ka taa bila parfɛn caman caman caman caman b'a bolo yan ayiwa ne ko nɛgɛjuru sira jumɛn bɛ a la ni maa min mago bɛ nin kabako parfɛn ninnu na nɛgɛjurusira min bɛ yan numéro kelen bɛ 73 deux fois 07 03 ah bon n'i y'o wele dɔrɔn a ka ca la i n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ayiwa ɛɛ immeuble yɛrɛ tɔgɔ ye di immeuble ye immeuble jawanbɛ ye a bɛ a ɲɛsinnen don place de souvenir ma n'o ye parking kɔrɔlen ye bɛɛ bɛɛ bɛ yen yɔrɔ o yɔrɔ la place de souvenir yɔrɔ la ok a tɛ tɛmɛ o kan ok i b'a fɔ a bɔra k'a mɛn cogo min na an balimakɛ a y'a bɛɛ fɔ k'a ban a ko k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye parfɛn ye parfɛn kelen kelen n'u bi yan n'i y'a fɛn bɛɛ lajɛlen ta o y'i faralen ye maaw kan ayiwa ka taa se monturuw ma o ni a ɲɔgɔnna caman i b'a fɔ n y'a fɔ a ye cogo min na ayiwa fɛn min ye parfɛn ye ni a sera butigi belebele in na a bɛ parfɛn ɲumanw sɔrɔ nimoro min bɛ yen n'o bɛ ka taama image in kan nimoro in kelen o kelen n'i y'a ta ka wele a ka ca a la i n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ka taa se verre ma ka taa se monturu ma fo ka taa se parfɛn yɛrɛ ma an bɛ dugawuba kɛ ko fɛn min ye garijɛgɛba ye ala taala k'o di anw ni nanjo ani a balimakɛw bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ taara sa

koko numbe mi hay ko min ne dusukun me ni ka bɔ n ta la nin dunanba in mi ni ka se ne dusukun na sa dɛ a taara a kɛra i b'a fɔ ni n ka fɛnba dɔ tununna n na o bɛ mun kofɔ

hau ma tora ya jumaye amma ami ya jumaye kori an jarabilen ta de
i bɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ tiɲɛ ba kelen tiɲɛ ye kelen pe de ye dusukun min fɛ ka bɔ i t'a la raji